nze mụọ ọzọ igbo bụ igbo ekenekwa m unu ee a ka m bụkwa nwanne unu nwoke bụ Nnaemeka Ilenu na chi riwe akụ em anyị abịakwa ọzọ na Ọkalakwu Igbariam Anambra steeti na nke nwanne anyị nwoke bụ em Mmili enwe ilo Eh, Ọkalakwu. ekenekwa m unu biko tupu anyị aga n'isiokwu anyị ji bịa taata biko jee ka ị na-esonye anyị na YouTube channel anyị eh, jee binyere anyị aka ebe edere subscribe i binyekwa aka n'ebe esere mgbịrịmgba ka ị wee na-enweta ozi mgbe ọbụla anyị tinyere ihe onyonyo nke ọfụ hmm, ị nwekwa ike na-esonye anyị na Facebook maọbụ na Instagram maka nkụzi na mmụta omenala na ọdịnala Igbo dịgasị iche iche ekenekwa m unu ee eh, isiokwu anyị ji bịa taata bụ maka ịkwa ozu n'ala Igbo hmm? Anyị chọrọ ịma ma usoro ndị Igbo ji akwa ozu tata ọ bụ usoro kwesịrị ekwesị nwanne anyị nwoke bụ mmiri enwe ilo ga-enyere anyị aka wee kọwara anyị ife dịrị ịkwa ozu ka ndị Igbo si akwa ozu n'ala Igbo n'ụbọchị tata ekenekwa m unu nwanne anyị nwoke bụ mmiri enwe ilo daalụ anyị abịakwa ọzọ hmm, anyị abịabugo na nke izi anyị abịakwa ọzọ n'ụbọchị tata maka na odogwu ka ị bụ biko anyị chọrọ ka ị kọwara anyị usoro ndị Igbo ji akwa ozu tata ọ bụ usoro kwesịrị ekwesị mana tupu anyị aga n'iru gịnị bụ ịkwa ozu ọ dị mma rinne ee ụmụ Igbo ekene m unu Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ ekene m unu Igbo n'olu na Igbo n'Igbo ekenekwa m unu a sị m na ụwa m ụwa ili bụ onye igbo ka m ma abụ ife dịka igbo akọkwana anyị onye na-anụ onu ya bụ mmiri enwe ilo Ọkalakwu dịka ajụjụ nwanne m nwoke jụ ajụjụ afụ dị oke mkpa ife ajụjụ afụ ji wee dị oke mkpa bụ na nya bụ ife na-emebili anyị ọtụtụ ife dị iche iche na ndị be anyị amarọzị ife bụ ọkwụkwa ozu ndị be anyị amazi otu ndị gboo si akwa ozu onye ọbụla na-emezi otu o si wee gụ ya ọ nya butere o ji wee bụrụ akwasịa mmadụ onye afụ a ka na-awa n'ava maka ndị na-eje n'ava sị na akwatarọ ya onye afụ a na-enye nsogbu otu anyị si akwa ozu na-ebute onye dinara anị n'abalị ka ọ larụ ụla ọ fụ relative ya nwụrụ anwụ nwanne ya maọbụ papa ya maọbụ nne ya nwụrụ anwụ o were ụtalị na-achụ ya ọsọ maọbụ ọ na-afụ ya na nlọ na ụdị a na ụdị dị iche iche ọ na-ayasa ife ọ na-eme ọ bụ otu anyị si akwa ozu ndị be anyị arapụgo otu ndị be anyị si akwa ozu mbọsị bụrụ gboo mebezi otu si sọ fa otu si dị fa mma ife ọ na-akwara akwa n'ala Igbo ka bụ aja na uzuzu maka na ọ bụrọ otu afụ esi wee kwesị ịkwa onye ka eji wee kwa ya omefe adịla arata oke na be mmụọ ome onye nọ ụwa ọ ka na-ata afụfụ ọ bụ ụmụ ife a niile butere ife isi ike n'ala Igbo maka na onye ị kwalụkwa nya ọfụma onye a nọ ụwa ọ nọ ụwa with full right ya ọ nata na be mmụọ o je ọ kwadokwa ụwa ọzọ ọ bịakwa ụwa ọzọ o bie ezigbote ndụ bie ndụ ka ọgaranya mana ọ bụ na ị kwa onye kwesịrị ịbụ ọgaranya ọ bụ na ị kwazirọ ya ọfụma ụwa ọ nọ ụwa ọ nọ ụwa o jee n'afa ife a ga na-agwa ya bụ na ị bụ nnukwu mmadụ ị ga-abụ nnukwu mmadụ a na-afụ nnukwu mmadụ ga-afọrọ staa gị ihe aga n'iru nke sọsọ na ntị ka ọ ga na-anụ ya na ọ ma mfụ ya n'anya ọ bụ ya bụ na ụwa ya ezurọ oke ọ nọdụzi ọ na-alọ nlọ ebe ọ na-agụ praịmarị skuulu ọ gụbugoro mbụ maka gịnị ife emere ya na ụwa ya mbụ na o zurọ oke ụfọdụ ọ na-alọ nlọ na-asa abụọ gaba pasa bugoro mbụ ebe ha kpa abọghị maka gịnị akwarọ ya akwa akwazurọ ya akwazu ụfọdụ ọ nọ na nlọ ọ bụ fulu obodo oyibo ka ọ nọ ọ nọ na nlọ na-afụ onwe ya na vileji maka na onye nọrọ ụwa akwarọ ya ọfụma ụfọdụ afụ onwe ga iwe gị nọdụ obodo oyibo na-ebi ọfụma nọdụzi ị fụ onwe gị ebe ị na-agba baịsịkụl na vileji onye lụtara gị ndụ otu ị dị na ndụ gị mbụ ndị be anyị arapụgo otu anyị si akwa ozu nọmba wan nke a ga-ewute ndị be anyị ọfụma mana eziokwu ka ọ bụ na a sị na okenye ada anọ n'ụlọ ewu amụọ n'ọgbụlị onye fụ eziokwu nya kwue onye fụ alụ nya kwue kama sị akpụna ya akpụ itinye mmadụ na mọchụwarị a na-etinye ajọ ife ka ọ bụ ndị mọchụwarị eh, ndị ahụ na-eme biznes mọchụwarị nwere ike sị na m na-ekogheli akogheli ụfọdụ asị gị na fa nọ obodo oyibo nna fa wee nwụọ ka ebe ma na-ama mfụ ya anya adịrọ emebu ya eme mbụ ozu mmadụ abụrụ ife a na-ekili ekili ife a na-echekwa echekwa ozu mmadụ mbọsị bụrụ gboo na-abụ onye nwụọ highest na ọ ya-anọ only ofu mkpụrụ ụbọchị eburu onye afụ tinye na ala ebe o kwesịrị ịnọ onye nwụrụ anwụ eje zuo ike jee kwadobe ma tata ụfọdụ anọgo na mọchụwarị 6 years ebupụtabe ebupụta asị na a na-akpata ego eji wee kwa ya ọ bụrọ iwu bụ na ọ bụrụ na mbọsị a ga-akwa mmadụ na anyị na mbọsị a ka a ga-eni ya ọ bụrọ iwu onye nwụrụ mbọsị bulu gboo ebulu onye a tigodi n'anị akwadobezi otu a ga-esi wee kwa ya ma tata onye nwụrụ a na-ebuli jewe mọchụwarị onye ọbụla bụ onye chili nze na ọzọ mbọsị bulu gboo a nụrọ ka ebuli ya si na be ya wee pụọ na ọ nwụrụ anwụ ị ma-ebupụnwu ya be ya ibupụ ya be ya ọ bụrụ mpụ na aghụghọ ọ bụrụ ezigbote ajọ ife nyelu ngwulu ahụ o si na ya wee pụta ma tata onye nwụrụ a na-ebuli etinye na mọchụwarị dibịa nwụrụ etinye na mọchụwarị eze nwaanyị nwụrụ ebuli etinye na mọchụwarị igwe nwụrụ ebuli etinye na mọchụwarị o nwezi nke a na-ajụ ese eh, mmiri ka njikwa ga ajụ na nke na nke mọchụwarị anyị na-ekwu kekwanụ maka ọ bụrụ onye n'obodo oyibo wee nọrọ obodo oyibo wee nwụọ e wee sị ka etiwere na mọchụwarị wee kwadowe ka a ya-esi wee bunatazie ya be nna ya
onye nọ obodo oyibo wee nwụọ ị nwere ike itinye na mọchụwarị wee kwadobe ka ị ya-esi wee bunata ya maybe na ị na-achọ ego nke ahụ dị well understand kedu maka ndị na-anwụ na vileji eburu si na vileji jebe siti jee tinye na mọchụwarị debegodi ya na mọchụwarị na siti ọ nọdụgodi na siti wee chebe mbọsị nwa a ga-akwa ya ife ọbụla alụla alụ bụ ife alụla alụ na a na-asị na alụ gbaa arọ ọ bụlụ omenala ndị be anyị akpọbago ya omenala ma ọ pụrọ ya na ọ na-ebute ma asidenti ọ na-ebute ife isi ike dị iche iche na-eme ngwulu ada aga n'iru ozu abụrụ ife a na-echekwa echekwa ofu ọzọkwa bụ ọ na-abụ nke anụ ọ na-abụ onye nwụrụzia a sị na ejele ini onye nwa eji ini onye nwa reverend fada abata wee sị ngwulu famili onye nya bịa ka ọ chịlị aja ka a wụ ime ini alụ via ị makwa na nwaanyị ada agadebe ebe a na-eni ozu mbọsị bulu gboo nwaanyị ada agadebe ebe egwuru ini ozu mbọsị bulu gboo mbọsị bulu gboo bụ ụmụnna jee buru ozu nwanne fa jee nie n'ala kpochie aja o nwere nke sị chịrị aja wee lịa sị chịrị ntụ wee lịa sị chịrị nke nwa wee lịa a sị ụmụaka bịa wụnye aja n'ime mmadụ adịghị eni ozu onwe ya mmadụ adịghị eni ozu nwa ya mmadụ adịghị eni ozu nne ya mmadụ adịghị eni ozu nna ya tata anụnwa bụ ife ya asasịala be anyị niile onye ọbụla masịsị alụ onye ọbụla masịsị alụ reverend fada asị ee n'afa nna na nwa na mmụọ nsọ mgbe onye ọbụla kedu diọkpara nwoke a ị bịa chịrị aja wụnye n'ime agwara gị na ọ na-abụ alụ gbaa arọ ọ bụlụ omenala alụ gbaa arọ ọ bụlụ omenala maka afụrọ onye gba afa mụ na ndị okenye na-akpa abịara m ụwa mbụ na ụwa m ọfụma nọdụ n'ime bụrụ dibịa na-agba afa anọ m in the position ịgwa gị nke bụ eziokwu ụfọdụ ndị okenye ahụ efusịala afụrọ onye kọọlụ fa maka na nna fa na-eje ụka

ife a na-akwado ife bụ ịkwa ozu bụ ka e ṅomie ndụ onye ọ bụ bili mgbe ọ dị ndụ ka e nwee ọṅụrị na onye ọ bụ bili ezigbo ndụ wee nọ nka onye kalụ nka ka a na-akwa otu afụ na-etiri ịgba na-esi rice nwata na-abụzi ọ nwụa tata esi rice tie ịgba kpọ record kwa polo hmm. ọ bụrụ ya bụ na anyị na-eselebretizi ọnwụ anyị na-akpọbatazi ọnwụ akpọbata onye na-emere ụdị ife a bụ onye nọrụ nka nwere ụmụ ụmụ ụmụ a na-enwe ọṅụrị na papa anyị biri ndụ ọfụma papa anyị biri ndụ ọfụma tata nụnwa ndị be anyị na-akwachazikwu ma nwatakịrị na-epube eze a na-akwachakwu ya akwa mana mbọsị bụ gboo na nwata na-epube eze na adịrọ enyi adịrọ akwa ya akwa ndị be anyị na-akwazi ndị youth akwa youth o nwee nke nwụrụ youth nwa ife ya mere bụ ngagharị iwe agagharị ngagharị iwe nie onye ọ bụ gbalịa mkpa nara bi mebie mmụọ o nwerọ ife dị n'isi rice tata 40 years a na-esi rice 25 years a na-esi rice 20 years a na-esi rice 15 years a na-esi rice akwacha polo yili n'arụ ụfọdụ ndị be anyị ejigoro akwa eji elu uju wezie ya mere akwa Christmas akwa e na-eyi n'ụlọ were ụchụ yibata yilu ụchụ n'arụ fa amarọzị ife bụ na e na-elu uju onye a ọnwa na-esi elusịa uju ya ka achịkọrọ akwa eji wee lu uju ka esu ọkụ na ọ na-abụzi elusịa uju ọ chịrị akwa uju jee tinye na na akpati ya ụchụ ivu e nwere ndị bụ sọsọ akwa ha na-eyi bụ adieu mama mama jee nke ọma papa ije ọma e, nkewa e, e, ọkwụ na-afụsị ya ife ndị a bụrụ ife kwesịrị akwasịa akwasịa mmadụ si chịkọrọ akwa niile ji wee ruo uju onye ọ bụ suo ọkụ enwe obodo ọbụla gwalụ ọnwa one fa ji akwa mmadụ mana ndị be anyị adịrịzi edebezi iwu ndị a na ọnwa bụ rue fa aka na-akwa na-aga ị ga na-elu uju na-aga ọ ya na-ebute business onye ọbụla na-ada ngala atọ nne ya ife ọ na-eme a na-ayasa onye ọma nwa dị ọma mmụ nwa ọ ya na-ebute ife ike dị iche iche so amara mma na-azatakwa ife ọjọọ m mm, akwamozu abụrụzi otu o si wee dị na mbụ ka o jizi wee dị kịta ndị be anyị kwaba ozu otu esi akwa ozu a na-akwa ozu ugboro naabọ eburu ụzọ kwa ozu kwacha ozu dinebe onye mmụọ edebe mbọsị ndị be anyị na-akpọ ya itotu okposi o nwere obodo na-akpọ ya e, e, igbu efi na oke egbualụ nna afụ efi ma ọ bụ na nwoke ma ọ bụ na nwoke ọ bụ onye a na-emekwuru ya ma nwaanyị ndị be anyị na-atọtụ okposi asị na ka akwaruo onye afụ ana a na-akwa onye ugboro naabọ wee zidebe ya mmụọ chie nye echichi na mmụọ ka ọ wee naruo ọfụma na onye ọbụla a na-akwarọ otu afụ esi akwa mbọsị bulu gboo adịrọ eketa oke na be ndị mmụọ ma ndị be anyị tata echetarọzị fa bịazi ekwe dịbe a na-eche bụ na onye ọbụla akwala otu o jebe n'igwe onye ọbụla akwala o jebe n'igwe abatazi ya bute akpa akpati ozu chee n'anya ụmụaka ịmakwa ịmakwa na enwelu age ọ na-abụ nwata lue o wee fụba ozu anya mana tata nwata ten years ka anyị ebu ozu gaba ka anyị ebu ozu gaba onye ma ma ma ma negodi afụ m iru ya afụ m iru ị sị na ọ nwụgo ị sị na ọ nwụgo ebulu eseta ozu mmadụ etinye na Facebook even ndị ọcha na-abụ mmadụ nwụọ fa were akwa kpuchie nye ma ndị be bụ mmadụ nwụọ ekpulie ya see ya video see ya video see foto postuo online postuo ebe niile ịmakwa na alụ ka ọ bụ na eji ozu ọ bụrụ ife a na-ekiri ekiri o ji wee bụrụ na mmadụ nwụọ n'ụlọ ọgwụ dọkịta ife izizi ọ ya-eme bụ je mechie nye anya maka na anya ya afụ bụzi ndị mmụọ sizi n'anya afụ ụzọ ma tata bụ onye nwụrụ eme nye enlargement ese ozu foto eme enlargement ekoba arapụ ụmụazị na-ekiri nye butere convulsion ji egbusisi ụmụaka nye butere ọnwụ ike dị iche iche ji anwụ ebe anyị nọ maka gịnị when you celebrate ajọ ife ime ajọ ife celebrate ọ nachiatakwa azụ ị celebrate ajọ ife ọ nachiatakwa azụ ụfọdụ asị na fa na-eme remembrance of death na na-eme remembrance onye akwasị akwasị ga-erememba kwa ya ụmụ ife a niile abụrụ ife eji wee mara anyị
okay okay eh, anyị anụgwo ife i kwuru mmiri enwe ilo eh, kịta kedu ndụmọdụ ị ga-enye ndị Igbo maka ịkwa ozu a kedu ndụmọdụ ị na-enye ndị Igbo ka ị magwo usoro eji akwa ozu kedu ihe ị na-agwa ndị Igbo ka e wee na-akwa ozu n'usoro kwesịrị ekwesị n'anị Igbo
ee ndị Igbo be anyị ndụmọdụ m na-enye unu bụ onye ọbụla je kwaba ozu dịka ndị be fa si akwa onye ọbụla je kwaba ozu dịka obodo afụ si wee tinye iwu ya mgbe gboo unu emezina ife ndị ụka kwuru ọ bụ maka ndị ụka kwuru ka eji wee were akwa ọcha wee kwaba ozu n'anị Igbo wee kwaba ajadu ndị ụfọdụ sị na ịgba mkpe ejirọ akwa ọcha agba mkpe ejirọ akwa ọcha akwa ajadu ife eji wee malụ onye na-akwa ajadu bụ akwa ojii akwa ojii ka eji akwa ajadu n'anị Igbo ndị be anyị nachigha azụ ka anyị jee mebe na ife ndị gboo melụ na mebe ife ndị gboo mere anyị sị na ba mere alụ kịta bụ anyị na-emezi alụ na ndị gboo mere alụ na anyị nwa na-eme alụ ejiri akwa onye ọbụla eji akwa ọcha wee kwa akwa ya akwa ọ na-akwa naba na akwara ya akwa onye ọbụla ji akwa ọcha wee kwa wee sị na ya kwara ajadu maọbụ na ya gbalụ mkpe ọ gbarọ mkpe si mara number of months obodo afụ tiri n'iwu a ga na-akwa sị kwazuo onye akwazuo nwaanyị na-akwa ajadu nwere nsọ ọ na-asọ tata na nwaanyị adazị asọ nwaanyị na-eyicha akwa ajadu jee na na nwoke jebe ọyị na be nwoke ndị ọbụla mmadụ nwụnarị na-edebe iwu nwaanyị ọbụla ga-edebe iwu kwa ozu ma tata nwaanyị na-akwa ajadu enyi ya nwoke na-achọta ya na-edine ya ebe o ji akwa uju ụmụ ife a niile na-ayasasị ka anyị nachighe n'azụ ka anyị marụ na otu ndị gboo si wee mee ka e si otu a wee mebe ka o depụtazi n'ọnwụ ike ka a kwaa mmadụ ka ọ bụ na a kwalụ gị ala onye nọ ụwa ka ọ nọ ụwa ọfụma onye chi delụ na ọ bụ ọgaranya ka ọ bụrụ ọgaranya ya bụ ndụmọdụ m na-enye onye ọbụla ka anyị nachighe n'azụ otu ndị gboo si wee mee ya ekene m gị
oke mmiri enwe ilo anyị ekene gị anyị ekene gị n'ụbọchị tata anyị ekene gị daalụ mm. eh, igbo mụrụ nze mụọ ọzọ ekenekwa m unu anyị abịagwa na nchịkọ isiokwu anyị tata bụ maka ịkwa ozu n'ala igbo usoro ndị igbo ji akwa ozu nwanne anyị nwoke bụ mmiri enwe ilo enyegwara anyị aka wee kọwaa kọwara anyị ife dị n'ịkwa ozu na usoro ndị igbo ji akwa ozu maka na ndị igbo sị na ntị na-anụ ihe anaghị aha ka okpu ata eh, ekenekwa m unu eh, biko Ka ọ bụrụ ka ị na-esonye anyị na YouTube channel anyị Ikoro TV Network maka nkụzi na mmụta omenala dịgasị iche iche ee eh, ekenekwa m unu anyị nọkwa na Facebook page nakwa na Instagram Ikoro TV Network ekenekwa m unu aka m bụkwa nwanne unu nwoke bụ Nnaemeka Ilelunachi ee eh, mana i tuo m riwe akụ abụọ nga ego ka ọ dị m ee eh, ụmụ ebe anyị ekene m unu ndị Igbo ọmụnwa bụ mmiri enwe ilo mmiri enwe ilo ọkala Ọkalakwu Igbariam ọ mụ bụ dibịa aka na-enye eze nwaanyị sọbali nri a sị m ka m gwa unu bụ ndị igbo ka anyị jisie n'ike ka omenala anyị nachigheta azụ ana m ayọ ngị bụ onye ọma na-ege ntị jee ka i kilibe ikolo tv network ka ị na-amụta maka ife gbasara omenala anyị ee ndị ị na-amarọ ka ị malụ ndị nna gị na-agwarọ gị ka ị mụta ka ị tinye ya n'ọlụ gị na ọ ya aga ọfụma ee omenala anyị dị oke mkpa maka na osisi ọbụla na-enwerọ mgbọrọgwụ adịrọkwa na-amị mkpụrụ onye ọbụla kpọrọ ọba ya mkpọkọrọ agbata ọka ewere ya kpofuo ntụ onye rapụ be ya gbapụ ọsọ be ya eluchie ahịfịa ka anyị na-achịghata n'azụ na omenala anyị ejizina ife ị kilita na Nollywood film wee na-ajọji omenala anyị na ọ bụrọ ka akụ inu si ada na ntị ka o si atọ n'ọnụ ife ji wee ma atụ agbọ na agba ada arụ ogologo ka anyị na-achịghe n'azụ na omenala anyị na obodo ọbụla na-enwerọ ebe ba bi adịrọ enwe ebe ba na-eje ee ndị igbo ndị igbo ka anyị na-achịghe n'azụ na o nwerọkwanụ obodo dị ka igbo ndị yoruba na-eme omenala ha fa adịrọ emebi emebi ka anyị nwa chekwabekwa na nke anyị echekwebe dịka ndị ọzọzọ ọ ji echekwebe ndị nwa onye ọcha bịa be anyị buru arụsị dị be anyị jewe be ba so ife m sị ka m gwa unu taa onye ọbụla kilibe ikolo tv netwọk ka ọ na-amụta nkụzi dị n'omenala anyị